Oh, Igbo ndị ọma na-ege ntị Igbo bụ Igbo ekene m unu Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ nke echi nyezere afa m bụ Nwabunie na Abatete ebe anyị nọ tata n'eziokwu Igbo eziokwu Igbo bụ ndụ

onye akpadoro agwụ na-anụ ife agwụ na-ekwu agwụ bụ ihe chineke tinyere n'ime anyị mmụọ chineke tinyere n'ime anyị anyị eji wee lụọ ọrụ nke anyị ji bụrụ mmadụ bụ ihe agwụ ọ nya nwa bụ ihe agwụ pụta agwụ bụ mmụọ eji alụ ọrụ dịka m si wee kwu na mbido e nwere ezinụlọ bụ ịgba ọkpụkpụ ka eji mara ha agwụ ọkpụkpụ a dị be fa o nwere ike si na nna baa na nwa nwa ya ofu agwụ a dị n'ezinụlọ a na-alụ ọrụ o nwere ike si na nna sobe nwa nwa ya bụ nke nwaanyị jego be di ebe ọzọ agwụ ahụ abagokwa ebe a o sikwa ebe a mee gịnị lụbakwa ọrụ etu esi eme agwụ ka onye agwụ na-enye nsogbu lanata ya maka na onye ọbụla agwụ ya na-enye nsogbu bụ onye nwee nnukwu agwụ e nwere ụfọdụ bụ dibịa mana fa dị ụtọ n'ọ ife ọdịnala ọ sị na ọ ma mme dibịa mana fa amarọ ihe dibịa pụta na ihe dibịa pụta bụ di abịa di abịa di bụ nwoke abịa bụ i- onye macha ife niile di abịa mee chineke ji bụrụ chukwu abịa ama na onye ọbụla bụ dibịa bụ onye ka ndị ọzọ mara na onye ọbụla nwere nnukwu agwụ ya bụ dibịa maka na ọ ya aka ndị ọzọ mara ọ bụrụ na akpadoro ya ndị otu ya ahụ bụ ndị otu agwụ ya fa na-agwa ya okwu ahụ na-abụ a na-agwa ya ọ na-akpasị ya isi a na-agwazi ya ọ na-aghọta ihe a na-ekwu maka na akpakọgo agwụ ya ọnụ ihe bụ ịkpakọ agwụ ọnụ bụ ịkpọkọta ndị otu gị ahụ ọnụ unu ncha bụrụ ofu ha na-ekwu ị na-anụ gị nwa na-ekwu fa na-anụ ọ nya nwa bụ asị ka akpakọrọ mmadụ agwụ ọnụ ka a lụọrọ ya agwụ onye ọ bụ e wee nụba ihe a na-ekwu gebe ntị o nwerọ ebe agwụ adịrọ ọ dị ma na ndị ọrụ oyibo ma na ndị ọrụ igbo e nwere onye agwụ dibịa ma e nwere onye agwụ nkụzi ma e nwere onye agwụ ime ịbụ isi ma a sị na ndị be fa bụsi isi ka ha na-abụ na mgbe papa ya nọ n'ọ chịrị obodo na mgbe papa papa ya nọ n'ọ bụ igwe mgbe papa ya na eh, papa papa ya n'ọ bụ ya ka eji mee obodo fa wee zụtakwa ya na ha na-azụ azụ ha n'obodo ọzọ ọ bụrụ agwụ dị be fa agwụ ndị a abụrụ ịra mmiri a sị na ndị a na-aha mmiri na ha na-eji mmiri na-eme ihe etu a mmiri ezobe ọ bụrụ agwụ dị be ha ọ dịrị na-aga o si na nna o fee na nwa o si na nwa fenye na nwa nwa agwụ abụrọ ihe ọjọọ maka na ife mere anyị bụ igbo bụ na ife dị be anyị anyị ara akpọ ya ihe ọ ndị ọcha bụ ndị bekee rụọ ekwentị anyị ji eme ihe a ma kamera ihe dị iche iche ọ bụ agwụ dị be fa ka ha ji wee lụ ya maka na ha kpado ya mana ndị be anyị amazi ihe bụ ịkpado agwụ anyị amazi ihe bụ ịlụ agwụ e wee mechie ụbụrụ a na ọgụgụ isi a chineke tinye n'ime anyị anyị eji wee lụrụ ya ọrụ ọ nya nwa bụ agwụ a bụ ndị otu agwụ a anyị wee were nkụzi nke ndị ọcha wee mechie ya bụ agwụ nwatakịrị tochasịa oyere eyere ọ na-akpọku o gbuo mmadụ mma o mee nke a ndị agwụ a na-akwara afọ na ndị agwụ na-akwara aka ma a ga-alụrụ ya nya bụ agwụ ka o nwere onwe ya ewere maka na ndị nkụzi nke nwa ha ji wee gwakwa ha nke nwa arapụ nwatakịrị ọ naa n'iyi e mekata ya bụ ihe egbufuo ya bụ ife a chineke mụnye n'ime onye a abụrụ ya na-ala n'iyi biko nụ igbo ndị ọma na-ege ntị ndị nne na nna ụmụnna ụmụnne ka anyị na-ele anya n'igbo na igbo na-efunarụ anyị ka anyị wee chakọọ ụbụrụ ahụ bụ ụbụrụ ndị nne na nna anyị ha kụnye n'ime anyị bụ agwụ anyị ji wee bịa ụwa maka na ihe niile nọzi na mmepe ka anyị mepee na agwụ nke anyị ka ọ hapụzi ịbụ iji wee na-eme ihe dị iche iche bụ ihe bụ ihe ochie maka na a kpado agwụ onye agwụ gụọ akwụkwọ ihe dị iche akpị mkpọrọ agwụ na- agwụ na-abadokwa olu oyibo na agwụ bụ olu oyibo o mee ihe ekwesịrọ na ọ ya eme o mee ihe a- ihe atụbaghị anya ndị webụ igbo asị m ebe ọbụna i si ege anyị ntị eziokwu igbo tv ka anyị nọ na ya eziokwu igbo bụ ndụ biko metụla ya aka na share button ka ị tụsara ya ndị ọzọ nyekwa aka na-efollow anyị ka ihe a na-eme wee na-aga m wee sị na ọ ga-adịrị unu mma onye igbo ọbụla dịka ị na-ege anyị ntị biko tikwu ya n'omume ka igbo wee dị mma a sị na igbo ndị ọma ya gazie nụ o